ar forálacha Alt 8 d'Airteagal 12 den Bhunreacht a bheith comhlíonta go cuí aige, agus dá réir sin tá mé ag tabhairt Séala an Uachtaráin dó go foirmiúil.

Rugadh Pádraig Ó hIrghile ar an 2ú lá Bealtaine 1923, i Rinn na Spáinneach, Sráid na Cathrach, Contae an Chláir.

nó d'eascair sé as clann a bhí cáiliúil mór mór a athair abair bhí cáil ana mhór air mar dhochtúir agus dul siar i bhfad ach dochtúir teaghlaigh ab ea é féin chomh maith san áit agus bhí bhí nasc aige leis an áit i gcónaí agus is mó duine a bhuailfeá leis sa lá atá inniu ann agus deiridís abair an uair úd saolaítí na leanaí bhuel is roinnt mhaith acu sna tithe abair agus deireadh duine an fear a thug isteach sa saol mé ná Paddy Hillery Rud a bhí fíor, like, agus bhí an nós san ag an am. So, is dóigh liom b'in rud, bhí tuiscint mhaith aige ar a phobal fhéinig i gcónaí, agus mar bhí sé ag freastal orthu agus thuig sé na fadhbanna a bhain leo. Cáilithe sa dochtúireacht i 1947. D'fhill Hillery ar Shráid na Cathrach agus chuaigh i mbun chleachtadh míochaine. I 1951, ghríosaigh Éamon de Valera agus coisithe áitiúla Fhianna Fáil an tIrghileach óg chun seasamh dóibh san olltoghchán. It was a time when I think the Fianna Fáil organisation was renewing itself. That was the time soon after they got Jack Lynch, which was critical for Fianna Fáil at the time, I think.

ní maith liom a gcoinnibh a chodladh ach you know, ní, níor rith sé isteach ann tapaidh ní raibh sé ag faire amach dá sheans ná aon rud mar sin agus is amhlaidh gur cuireadh brú air seasamh mar bhí ainm na Hillerys an-ard in iarthar an Chláir. An awful lot of the uh, senior people in Fianna Fáil had been around since uh, the War of Independence period and they are looking for

I was worried about it and my mother said, what are you worried about, you mightn't be elected at all. Oibrí dúthrachtach d'Fhianna Fáil ab ea an teachta óg dochtúra d'iarthar an Chláir. Phós sé Maeve Finnegan i 1955. Bheadh clann mac is iníon acu, John agus Vivienne. Lean an rath Pádraig Ó hIrghile sa leigheas agus sa pholaitíocht. Ceapadh ina Chróinéir Chontae é i 1958. Agus ar éirí as oifig dá phátrún Dev, thug Seán Lemass a chéad aireacht dó, cúram na Roinne Oideachais.
I can't, I said, I have contracts, I have, I have babies to deliver, I've promised women I deliver the babies. No, he says, you can finish out any work you have.

All our children are to have some post-primary education. Chuir sé taighde ar bun ar oideachas. Ba é sin ceann des na cinní is tábhachtaí a tharla i gceist an oideachais in Éirinn riamh. Sin rud a bhí de dhíobháil orainne ná go bhfanadh daoine óga ar scoil níos faide ná mar bhíodh, go raghadh siad go dtí na meánscoileanna agus na hollscoileanna. Bhí sé ag déanamh rudaí gur b'fhéidir gur chríochnaigh daoine eile iad. Tá mé ag cuimhneamh anseo, toghadh é mar an Aire Oideachais, abair, luaigh mé ansan go raibh baint aige le bunú na scoileanna cuimsitheacha, na na coláistí réigiúnacha, agus ag an am bhí borradh mór maidir le hoideachas sa tír seo agus an rud a dhein sé is dóigh liom gur chuir sé rudaí sa treo go raibh forbairt, forbairtí á dhéanamh agus, nó, agus go raibh rudaí ullamh chun dul ar aghaidh agus an cruthú mór is dóigh liom leis san, díreach ina dhiaidh, ceapadh Donncha Ó Máille. Agus faoin, cuimhnítear i gcónaí ar Donncha Ó Máille ó thaobh saoroideachais de. Ach bhí an, bhí an, obair déanta ag Pádraig Ó hIrghile roimis. chun leanúint ar aghaidh. I 1965, lean an tIrghileach Jack Lynch mar Aire Tionscail agus Tráchtála. Inneall tiomána tábhachtach ab ea an roinn sin i bhforbairt eacnamúil na tíre, ach bhris lear mór aighneas tionsclaíoch agus stailceanna amach an bhliain dár gcionn. Chun déileáil leo san, bhunaigh Lemass roinn nua rialtais, an Roinn Saothair. B'é Pádraig Ó hIrghile a rogha chun dúshlán na haireachta nua a fhreagairt le dílseacht agus dúthracht araon.
How do you see this new ministry as a help to solving the growing problems of labour and industrial relations generally? I believe all our troubles are due to

the work he was doing behind the scenes. I mí na Samhna 1966, d'éirigh Seán Lemass as ceannaireacht Fhianna Fáil agus bhí comharba oiriúnach de dhíth air. Orthu san a raibh dúil acu sa phost bhí Cathal Ó hEochaidh. Ach idir Jack Lynch agus Pádraig Ó hIrghile a luigh rogha Lemass. I was mentioned.

Ceapadh Patrick Hillery ina Aire Gnóthaí Eachtracha. Tar éis Domhnach na Fola, chinn rialtas an Loinsigh go gcuirfí géarchéim an tuaiscirt i lár an aonaigh idirnáisiúnta. Any half-civilized person must have felt sick, sick as could be yesterday when, when they saw

government we find ourselves with a neighbour practising the arts of war on our people and we have to find a solution for it. Sílim gur thug Hillery a mhíniú do phobal an domhain cé chomh fiúntach is bheadh sé go mbeadh cineál éigin aontú ann sa tír seo.

Ba thionchar mór ar rialtas an Loinsigh, Patrick Hillery. Sheas sé lena Thaoiseach trí ghéarchéim na n-arm ag cur go tréan in aghaidh eite inmheánach na bpoblachtach traidisiúnta.

put the national flag around themselves and had flaunted it as the true republicans.
Má bhí bealach sotto voce cainte agus oibre aitheanta le Pádraig Ó hIrighile, fiú agus polasaí an Loinsigh i leith an Tuaiscirt á chosaint aige,

Thug an Loinseach bata agus bóthar do Chathal Ó hEocha agus Neil Blaney. Sheas Kevin Boland leo. D'éirigh sé as oifig ar bhonn prionsabail. Nuair a lean Boland ag labhairt amach in éadan an Loinsigh, caitheadh amach as Fianna Fáil é. Ní le ceann fé a d'imeodh sé, áfach. Ag Ard-Fheis Fhianna Fáil 1971, thug Boland dúshlán an pháirtí. Orthusan ar an ardán, Patrick Hillery amháin a fhreagair dúshlán Uí Bheoláin le briathra troda.

Agus Pádraig Ó hIrighile ag rá you can have Kevin Boland but you can't have Fianna Fáil. Mar sin de bhí bhí saghas ainm air sa saol polaitiúil mar dhuine neamhspleách, mar dhuine go raibh cuid mhaith machnaimh déanta aige ar bhrí na polaitíochta. agus go raibh tuiscint aige ar na deacrachtaí a bhí around sa saol pholaitiúil. Chreid Hillery go raibh Boland is a bhuíon gafa san aimsir chaite ach go mba dhuine fadbhreathnach é féin a chreid níos mó sa todhchaí, todhchaí a raibh cinniúint Eorpach roimpi. Mar Aire Gnóthaí Eachtracha, eisean a stiúraigh idirbheartaíocht Acht Aontachais Éireann don EEC. Gualainn má gualainn le Jack Lynch, Chuir an tIrighileach lámh le Conradh Aontachais Éireann i 1973. Bhronn an Loingseach an sméar mullaigh ansin air. B'é an Cláiríneach céad ainmniúchán Rialtas Éireann do Choimisiún na hEorpa. Rinne sé obair mhór ó thaobh leasa sóisialaí, ní amháin

And that wasn't done by fiddling things, but he worked out a, a policy that stood up and that other people accepted, which, from which we happen to benefit substantially. Is fuirist caint daoibh sa lá atá inniu, ach an uair úd, abair, bhí mórán rudaí le, le forbairtí le, athruithe le déanamh, agus ana, bhí, bhí an-chaint i dtaobh mná agus ná raibh ceart ná fáilte acu, agus throid sé de réir mar a thuigim, ana mhaith chun comhionannas a fháil do na mná, comhphá agus go mbeadh, uh, teacht acu ar postanna.

Gan mórán coinne aige leis, bhí Pádraig Ó hIrighile as obair don chéad uair ina chúig mbliana fichead sa pholaitíocht. Níor léir dó an ród roimhe. Agus é ag smaoineamh ar dhul chun na hAfraice lena bhean chun leigheas a chleachtadh le chéile, tháinig conspóid pholaitiúil in Éirinn aniar aduaidh ar an bplean sin.
An seasfaidh tú arís le haghaidh na hUachtaránachta? Níor sheasas, mar is eol duit don Uachtaránacht. Nuair a d'éirigh Cearbhall Ó Dálaigh as an bpost, measaim gur thuig an rialtas go raibh deacracht acu saghas míniú a thabhairt do mhuintir na tíre cén fáth go raibh gá le hUachtarán nua a cheapadh agus tar éis dóibh a botún a dhéanamh i gcás Chearbhaill Uí Dhálaigh, agus measaim gur botún a dheineadar. Bhíodar ag iarraidh toghchán a sheachaint agus do chuaigh siad ag cuardach duine nach mbeadh argóint mhór faoi, nach mbeadh fonn ar an bhfreasúra cur ina choinne. Bhí Liam Mac Cosgair ag smaoineamh dó féin, cé hé an té is dainséaraí don chomhrialtas amach anseo. Nuair a lig dúinn an chéad toghchán eile a bhuachaint, éireoidh Jack Lynch as. Tá deacrachtaí taobh istigh de Fianna Fáil. Cé hé an té a d'fhéadfadh Fianna Fáil a aontú? Pádraig Ó hIrighile, nach bhfuil sé i bhfad níos fearr go mbeidh sé ina Uachtarán ná go mbeidh sé ina cheannaire ar Fianna Fáil agus ag cur díreach i gcoinne mise mar Thaoiseach. Here was somebody who had held uh, a successive uh, Irish ministries, somebody who had served as an EU commissioner, and now he is being brought back to be the fairy on top of the Irish political Christmas tree.

Bhí mé ann, bhí mé i m'iarrthóir chun a thaispeáint, chun ligean don phobal a rá go bhfuileadar soiléir faoi ceist an Uachtaránacht. Ach ní raibh aon duine i gcoinne sin, ní raibh aon iarrthóir eile i gcoinne sin, agus mar sin ceapann go bhfuil an rud go léir soiléir anois. Bhíos i mo Theachta Dála le linn Ceithre cúig olltoghchán agus is rud mór é go raibh toghchán agus go raibh an neart ag duine ag dul isteach sa Dáil ach ní féidir liom iarrthóir a chur i mo choinne. Táim ann, ní raibh éinne i mo choinne agus mar sin táim ann agus táim tá na dualgaisí céanna orm agus tá súil agam go mbeidh an fónamh as ó na daoine ag teacht. Ar an dtríú lá Nollag 1976, insealaíodh Pádraig Ó hIrghile in oifig na hUachtaránachta, an séú Uachtarán ar Éirinn.
Táimse Pádraig Ó hIrghile.
Táimse Pádraig Ó hIrghile.
Dá gheallúint agus dá dhearbhú.
Dá gheallúint agus dá dhearbhú.
Go sollamanta is go fírinneach. Go sollamanta is go fírinneach. Bheith im thaca agus im dhídin do Bhunreacht Éireann. Bheith im thaca is im dhídean do Bhunreacht Éireann. Agus a dhlíthe do chaomhnadh. Agus a dhlíthe do chaomhnadh. mo dhualgais do chomhlíonadh. mo dhualgais do chomhlíonadh.
go dílis coinsiasach. go dílis coinsiasach. de réir an Bhunreachta is an dlí. de réir an Bhunreachta is an dlí.
agus mo lándhícheall a dhéanamh. agus mo lándhícheall a dhéanamh. ar son leasa is fónamh mhuintir na hÉireann. ar son leasa is fónamh. Muintir na hÉireann. Dia dom stiúradh agus dom cumhdach. Dia dom stiúradh agus dom cumhdach.
Nuair a tháinig Paddy Hillery isteach in oifig, bhí an tír saghas tinn, bhí saghas cogadh cathartha cultúir agus polaitíochta ar siúl. cé nach raibh gunnaí ann, bhí saghas meon an Civil War ann, bhí daoine an-nimhneach lena chéile. Fianna Fáil istigh i Fianna Fáil, idir dhá eite de Fianna Fáil istigh i bhFine Gael agus, Do tháinig Paddy Hillery isteach agus bhí sé, tháinig isteach i ról an dochtúra, ba dhochtúir é agus bhí sé mar dochtúir don náisiún.
Ard-Aire! Cuirtéis don Uachtarán! Cur i gcéill! Arrgh!
D'fhéadfá a rá go raibh ciúnas éigint de dhíth tar éis an chlampair ar fad, tar éis na conspóide, agus chuile sheans go raibh an ceart ag Pádraig Ó hIrighile bheith ciúin i dtosach báire. Ach ní amháin go raibh sé ciúin, bhí sé sibhialta. Is dócha ar bhealach nach bhfuil an t-aitheantas ceart faighte aige mar gheall air sin. nach ndearna sé clampar. Fear ab ea riamh a dhein, a dhein a chuid oibre go ciúin, níor theastaigh uaidh é fhéinig riamh a bhrú chun tosaigh. Is b'in é an stíl go mbraithfeá air, abair. Aon áit a gconac riamh é, ní raibh sé ag gobadh amach, abair, d'fhan sé chun deiridh, abair, agus dá mbeadh cúram le déanamh dhéanfadh sé is dhéanfadh sé go maith é. Paddy Hillery was interviewed in 1976, shortly after he had become president, and

Just after going in striding away and a man out in the park said, seven years of this. Má bhí leisce air seasamh, chuaigh an tIrighileach chun oibre le teann díograis agus le flosc. Níor luigh an fuadar sin le íomhá phoiblí Uí Irighile, Íomhá atá fós i réim.
Is cuimhin liomsa go maith Breandán Ó hEithir a rá liomsa ag an am nuair a bhíomar i gContae an Chláir, he says, well Paddy is over there playing golf and all's right with the world. An saghas sin slí. go raibh sé ag, go raibh sé in ann dul amach ag imirt gailf, cé go raibh na pro, an feachtas na Provos faoi lán seoil, cé go raibh daoine, go raibh na loyalists ag, ag, ag, ag lámhach Caitilicigh, cé go raibh gach drochrud ag tarlú, bhí Paddy ar golf links thíos i gContae an Chláir. ag imirt gailf. Go fiú's má bhí daoine ag rá go raibh sé níos mó ar a chompord i gcumann gailf ná mar a bhí sé, mar a déarfá, san uachtaránacht, sílim nach raibh ansin ach cleas cainte, cineál shorthand, lena rá gur duine é a bhí ar a chompord i measc daoine, gur duine é a bhí in ann bheith ar a shocracht. Ní dóigh liom gur cáineadh ar a dhúil sa ghalf a bhí i gceist anseo, ach gur cineál leide é, nó cód ba ea é, gur ghnáthdhuine é, a ghlac le gnáthphléisiúir agus mar sin de. One of the great golfers here, single, single digit handicap, the president. Thosaigh seisean saghas próiseas nó modh maireachtála a bhí ag an Uachtarán, bheith ag gabháil timpeall ag teagmháil le muintir na tíre. Dhein sé an-chuid de sin, ach dob é an botún a dhein sé, más botún é, nár dhein sé scéal mór de ins na meáin chumarsáide. Dhein sé go ciúin é. Ach tá an-chuid daoine ar fud na tíre a chuir aithne ar Uachtarán na hÉireann don chéad uair nuair a bhí Pádraig Ó hIrighile san oifig. I 1979 agus an Pápa ar tí teacht go hÉirinn, áit de réir phrótacal ina fhearfadh an tUachtarán mar cheann stáit fáilte oifigiúil roimhe, bhris cogar amach faoi scannal san Áras.

sexual shenanigans off a boat off the Isle of Man, that there was a baby born clandestinely in Brussels, that there was a baby about to be born brazenly in Dublin. There were an extraordinary number of stories. Cinnte, ag an am,
bhí scéalta agus ráflaí aite ag gabháil timpeall faoin bhfear. Measaim gur cuid dá ghnó pearsanta héin atá ansin agus nach raibh aon bhaint ag aon cheo de na scéalta sin leis an Uachtaránacht agus measaim gur éagóir i dtaobh clú ar an bhfear héin agus ar an oifig na scéalta sin a chur timpeall. The
rumours surrounding Paddy Hillery's marriage are utterly bizarre and to this day no one knows who was responsible for starting them. One rumour is that it was linked to the Fianna Fáil leadership at the time.

People know who it is. The media know who it was. Cuireadh na ráflaí sin chun suain gan an iomarca damáiste a bheith déanta d'oifig na hUachtaránachta, ach bhí dúshlán substaintiúil sna cliatháin roimhe. I 1982, chaill comhrialtas Garret Fitzgerald rún mímhuiníne ar an mbuiséad Agus chuaigh an Taoiseach go dtí an tÁras le hiarraidh ar an Uachtarán an Dáil a scor. Sula rinne an tUachtarán cinneadh air sin, amach san oíche cuireadh sraith de ghlaoanna teileafóin ar Phádraig Ó hIrighile. Comhrialtas Garret Fitzgerald rún mímhuiníne na Dála ar an mbuiséad. D'iarr Mac Gearailt ar an Uachtarán an Dáil a scor beart a bhrostódh olltoghchán. Fán bhunreacht, tá ar an Uachtarán an cinneadh sin a ghlacadh as a chomhairle féin. Ní cead a bheadh ag éinne cur isteach ar a bhreithniúcháin. Dá ndiúltódh sé le achainí an Taoisigh, bheadh sé de dhualgas ansin ar an bhfreasúra rialtas a chur le chéile. B'é Fianna Fáil an freasúra, agus ghlaodar.

le dualgaisí bunreachtúla an Uachtaráin beart a dhéanamh fé mar a iarradh air. Bhí daoine eile a d'fhulaing pian as sin agus Brian Ó Luineacháin san áireamh agus measaim gur dhein seisean botún saghas géilleadh do na rudaí a dúradh leis agus na ceisteanna a cuireadh air nó an saghas gríosadh a fuair sé chun rudaí áirithe a dhéanamh. Measaim gur dhein sé é sin as dílseacht dá pháirtí, ach bhí bhí dul amú air a leithéid sin de rud a dhéanamh. Ach do dhein an tUachtarán ag an am cinneadh críonna, a bhí an ceart ar fad aige, an dearcadh a ghlacadh is a ghlac sé. Sheas Ó hIrghile dar mo bharúil céad fán gcéad taobh thiar den Bhunreacht. Dhein sé. an rud ceart nuair a deineadh iarracht ag daoine áirithe cur, nó é a úsáid agus úsáid a bhaint as oifig an Uachtaráin chun polasaithe nách raibh de réir na Bunreachta a chur chun cinn. Ceapaim go ndearna Ó hIrghile an-seirbhís do mhuintir na hÉireann agus do stát na hÉireann ag an am san. Níl an scéal san oibrithe amach céad fén gcéad fós ach pé scéal é tá sé soiléir go raibh sé an-chúramach ag cosaint ról na hUachtaránachta, go raibh sé an-chúramach ag cloí leis na rialacha agus na dualgais, agus go raibh sé an-scrupallach ach go háirithe nár léirigh sé fábhar d'aon dream fé leith. fábhar nach mbeadh ceart ná cóir don bpost a bhí aige. Bhí saghas rud a bhain le beagnach cur i gcuimhne dom ar Éamon de Valera fhéin sa slí nár just níor thug sé aon freagar ar an bhfón agus an ciúnas, do mhínigh an ciúnas an dearcadh a bhí aige. Ní raibh aon gá dó aon óráid a thabhairt nó ráiteas a chur amach, do bhí fhios ag gach éinne cad a mheas Paddy Hillery faoi.

Don dara huair dó, ghéill agus sheas. Arís gan freasúra. Fógraíodh tofa é fán mBunreacht, an t-aon uachtarán a chuir dhá sheal oifige isteach nár caitheadh oiread agus vóta amháin ar a shon. Bhí rogha ag Ó hIrghile ar ndóigh ó thaobh foirmeálta de, ach. díreach mar go raibh sé tar éis, bliain roimhe sin nó mar sin, go raibh sé tar éis seasamh i gcoinne, i gcoinne an sórt, an sórt déileáil a cheap seisean agus a cheap seisean i gceart, ceapaimse, a raibh contúirteach don Bhunreacht. Ní dóigh liom ó thaobh coinsiasa de nó ó thaobh dualgaise de go raibh, go raibh an dara rogha aige. Presidents do have choices about a second term, but he was put under a lot of pressure.

babhta. Bhí sé sin an-deacair agus go macánta caithfidh mé a rá im thuairimse gur dheineamar éagóir air é a chur ina luí air agus an post sin a ghlacadh ag an am. Ach do bhí an Bhí an réasúntaíocht chéanna ag an rialtas sin agus a bhí ag an rialtas roimhe sin. Bhí sé soiléir go mbeadh sé an-deacair cur ina choinne. Ní raibh iarrthóir, go macánta ní raibh iarrthóir ag an rialtas sin. Níor aimsíomar éinne eile a bheadh sásta glacadh leis an bpost agus réiteach, An-chóiriúil a bhí ann don rialtas sin gur ghlac Pádraig Ó hIrghile leis an bpost, ach ag an am céanna, measaim gur dheineamar éagóir ar an bhfear féin. He accepted it as a matter of continuing duty to the State and to the body politic that he should stay on for another seven years. I don't know how he did it. I don't know how he put up with it. But he did it.

The only way you can get out of it is by dropping dead. Sin an rud mhór a bhain le, le, le Paddy Hillery ná, bhí an dignitas sin aige, less was more, do thuig sé, bhí, bhí, bhí, do thuig sé rudaí go dtuigeann aisteoirí ana-mhaith. Conas is féidir, conas is féidir an ciúnas d'úsáid chomh maith leis an labhairt? Ní raibh Uachtarán ar Éirinn a bhí ní ba phríobháidí ná Pádraig Ó hIrghile.

Tháinig deireadh le dara théarma Phádraig Uí Irghile. D'fhág sé an tÁras agus an saol poiblí ina dhiaidh. Fiú má luadh scannal lena sheal uachtaránachta, tá sé de cháil air gurb é a phréamhaigh socracht na hoifige arís. Ceapaim gur uachtarántacht an-tábhachtach a bhí in uachtarántacht Uí Irghile. An-tábhachtach

At the office is seen to be quite dull. Now that wasn't Hillery's fault, it was probably more the fault of the constitution. Cé go mbeadh daoine, b'fhéidir, a rá go raibh an Uachtaránacht ag Hillery beagáinín rófhada, go ndeachaigh sé, b'fhéidir, chun leadráin ag teacht ag an deireadh, agus nach raibh sé spleodrach go leor, nó soiscéalach go leor, ag ardú ceisteanna. Fós féin, cineál reassurance a bhí i gceist le huachtaránacht Hillery, reassurance go raibh an córas stáit ag feidhmiú, nár ghá go mbeadh cuisciar idir brainsí den bhunreacht, go bhféadfadh polaiteoir a bhí gníomhach agus trodach ina ré féin socrú isteach san Áras agus bheith ag plé le polaiteoirí de gach aicme agus bheith ag plé leo go cothrom cáiréiseach. Ní beag an teist é sin ar Hillary agus ní beag ach an oiread é an chomaoin a chuir sé ar an stát ag tréimhse an-chorraithe agus an-chinniúnach gur chuir sé an uachtaráin, an uachtaránacht ar ais, mar a déarfá, ar a bonnaibh go seasta arís don té a tháinig ina dhiaidh.